dziko la malawi lili ndi chiwerengero cha anthu pafupifupi 21 million Malawi ndi dziko lomwe linadalitsidwa ndi zachilengedwe zosiyanasiyana. Zina mwa zachilengedwezi ndi mapiri ndi nkhalango momwe muli nyama ndi mbalame zokongola. Mbalame ndi zina mwa zachilengedwe zomwe zimasankha bwino malo okhalako Ngati m'malo amenewa mwasokonezedwa ndi zotsatira za kusintha kwa nyengo kapena machitachita ena a anthu, mbalame zimachoka kupita ku madera akutali kapenanso kufa kumene. Chigwa cha mtsinje wa Shire. ndi dera limodzi limene kumapezeka mbalame zamitundumitundu m'dziko muno. Mbalamezi zili pachiopsezo kuti zikhoza kutha chifukwa cha ntchito zina ndi zina zomwe anthu amagwira monga kusaka mbalamezi komanso ntchito zina zachitukuko. Imodzi mwa ntchito zachitukukozi ndi kumangidwa kwa sikimu ya ulimi wa mthirira yomwe boma likumanga m'maboma a Chikwawa ndi Nsanje pansi pa ndondomeko ya Shire Valley Transformation Programme. Kudzera mu ndondomekoyi, malo oposera mahekitala 43,000 adzalimidwa ndipo mawanja oposa 48,000 ndi amene akuyembekezeka kudzapindula. Pofuna kuonetsetsa kuti ntchito imeneyi idzapindulire mibadwo ya mtsogolo, boma kudzera ku Shire Valley Transformation Programme likugwira ntchito ndi anthu a madera ozungulira nkhalango zosungirako nyama monga Majete, Lengwe, Mwavi, komanso nkhalango ya Matandwe ndi dambo la Elephant Marsh kuteteza zachilengedwe. Dambo la Elephant Marsh ndi nsanamira ya miyoyo ya anthu ambiri kuno ku Chikwawa ndi Nsanje. Anthuwa Amalima mbewu zosiyanasiyana komanso kuchita usodzi wa nsomba ndi kusaka mbalame. Kotero kuti ndi kofunika kwambiri kuti zachilengedwe zopezeka m'damboli zisamalidwe ndi kutetezedwa. Pofuna kuonetsetsa kuti pali kalondolondo wokwanira pa zachilengedwe monga mbalame m'chigwa cha mtsinje wa Shire, boma la Malawi kudzera mu ndondomeko ya Shire Valley Transformation Programme likupereka thandizo ndi kugwira ntchito limodzi ndi akatswiri oona za nyama zakutchire m'chigwachi. Kuno ku Elephant Marsh kumapezeka mbalame zambiri zokongola zimene zimachokera m'mayiko osiyanasiyana m'dziko lapansi. Lero, akatswiri a nyama zakutchire ali pakalondolondo wa mbalame zomwe zikupezeka m'damboli. A Wisely Kawaye ndi mkulu woyang'anira nyama zakutchire m'chigwa cha mtsinje wa Shire ndipo akufotokoza zambiri za dambo la Elephant Marsh komanso kufunika kwa malowa m'magawo osiyanasiyana. Boma la Malawi lidalowa mumgwirizano wosamala ntchito ngati zimenezi za makamaka kuno ku madambo. ngati kunoko ndi wetland ya international importance imene dambo lofunika pa dziko lonse pansi komanso pa mgwirizano umene timati wa African Eurasian Waterbird Agreement O, mgwirizano umene umalimbikitsa kuti boma lionetsetse kuti zachilengedwe makamaka zokhuza ngati mbalame malo ngati amenewa zizisamalidwa ndi zimenso kuti ngati pamene ziki- sizikuyenda bwino tizithandizabe anthu akumudzi kumene anthu kutengera ndi ntchito imene tikugwira makamaka anzathu akunoku mudziku takhala tikuwaphunzisa kuwaphunzisa kufunika kwa kusamala zachilengedwe komanso chimene tono chiwalimbikitsa kwambiri ndi pomwe akulandira alendo kumadzaona mbalame zimenezi ndiye ngati kunoko amati dera la gong'o ndikuti kumabwera alendo kwambiri chifukwa chiso cha anzathu a Kaombe amene amapanga advertise kuti alendo azitha kubwera ndiye amatenga anyamata ngati amenewa akunoku anthu akumudzi kumayenda nawo kenako amapezako ndalama ndiye zimene zija zimakhala zowalimbikitsa kuti a izi nzofunikiradi kwambiri kuti tisamalire eti Dr. Tiwonge Mzumara Gawa ndi katswiri wa za mbalame kuchokera ku sukulu ya ukachenjede ya Malawi University of Science and Technology, MUST, yemwenso ndi wapampando wa bungwe la Wildlife and Environmental Society of Malawi, WESM, ndipo akugwira ntchito limodzi ndi akatswiri oona za nyama zakutchire kuno ku chigwa cha mtsinje wa Shire ndipo akufotokoza zambiri. Ntchito imene timapanga lero kuno ku Elephant Marsh ndi mbali imodzi ya census imene imachitika ku Africa yonse. Timakhala tikuwerenga mbalame zimene zimakhala m'madzi, amati African Waterbird Census. Mbalame imene nthawi inoyo ngati ku Malawi kunoko timalandira mbalame zonso zobwera timene timati ma migrants zoti zimachokera ku maiko ena kumabwera kuno and zimakhala mbalame zimene timapanga monitor kuwerenga kuti kodi kuno tiwonako mbalame ziti zotani zochuluka bwanji chifukwa Tikadziwa zimene zija zimatha kutidziwitsa condition imene ilili marsh yathu chifukwa mbalame zimafuna zinthu zina ndi zina eeh ndiye tikadziwa tikaona kuti mwina mbalamezi zikupezeka titha kudziwa kuti aah ndiye kuti pamalopa nsomba zikupezekapobe kapena madziwa ndi a clean ndi abwino. Zikayambanso mbalame zina kusowa. Timathanso kudziwa kuti ndiye kuti condition ya madzi mwina si tiyang'ane china chake chachitika chimene chapangisa kuti mbalame iyi iyambe kusiya kupezeka kapena pano ikupezeka mma numbers ochepa kwambiri kusiyana ndi mmene imapezekera kale. Mu dambo la Elephant Marsh mumabwera mbalame za mitundu yosiyanasiyana kuchokera ku maiko a ku mpoto kwa Africa ngakhalenso ku Ulaya makamaka mnyengo ya dzinja. Kalondolondo komanso kafukufuku yemwe akatswiriwa amachita ndi wothandiza kwambiri kudziwa ngati zachilengedwe za m'dambo la Elephant Marsh zikusamalidwa kapena ayi. Cholinga chake ndi chokuti tizitha kuona mbalame zimene zikubwera koma kudera kwathu kuno zimene zikupezeka. Ah, chifukwa chakuti pa ntchito za boma zimene zikuchitika makamaka ku elephant marsh kuno ndiye ife pofuna kuti tione kuti kodi ntchito zimenezi zikutithandizadi kusamala za chilengedwe zikuthandiza motani timayenera tidziwe ku zinthu zimene zikupezekapo ndiye mbalame ndi chinthu chimodzi chomwe chingationetse kuti zachilengedwe zikusamalidwa kapena sizikusamalidwa ndiye uh, uthenga ngati umenewo timaupeza popanga kafukufuku komano pomaliza pake pakapita zaka ziwiri zitatu tizitha kunena kuti ah, mwina mbalame zikuchuluka kapena mitundu ya mbalame sizimapezeka panopa zikupezeka komanso kulinso magawo ena akafukufuku amene anzathu amapanga fisheries zomwe zimathandiziranso kuti tione kuti ngati tikuti zinthu zosamala zikusamalidwa ndiye kuti zinthu zikupezeka mochulukeramo ndiye njira imeneyi ndi imene timagwiritsa ntchito kuti tipeze uh, information mu ndondomeko ya ulimi wa nthirira ya shire valley transformation program muli gawo losamalira zachilengedwe kuti zisawonongeke chifukwa cha nthirirawu kusamalira zachilengedwe kuthandiziranso kusunga madzi mu mtsinje wa shire womwe ndi gwero la ulimi wa nthirirawu Dr. Tiwonge Mzumara Gawa akufotokoza motere. Shire Valley Transformation plan ndi yokuti kupanga transform ku dera la Shire Valley ndipo tikudziwa kuti kuli project yayikulu imene akupanga ya irrigation kupanga tunnel ya madzi koma even mukupanga kwawo akufuna kuti akupanga zimene zijazo asawononge ndiye njira imene ungadziwe munthu kuti sitikuwononga ndi kupanga monitor tinayamba kumawerenga mbalame za mmenemo muli chani Izo nzochuluka bwanji, nchani? Ndipo pano mmene akuyamba kukhotesa madzi, tikupitiriza. Ndipo titha kuzanenanso kuti, Kodi madzi aja akakhotesedwa, canal ija yatha, anthu akugwiritsa ntchito? Tizapitirizabe kumayang'ana kunoko, tiziona kuti kodi zinthu zasintha, kapena ayi sizinasinthe. Iwowo mmene anayamba malo, ma, ma, zawo zopanga canal, chinali chifukwa chokuti atafu, panga kafukufuku wawo anaona kuti iyayi, olo tikhotetse madzi kunoko ngati ku marsh kapena mtsinje wa Shire, zinyama ndi zina zina zimene zimadaliranso. madzi kapena kapena zimene zimafunikira kunjira zosiyanasiyana mu marsh mo sizisintha ayi nde ifeyo kupitiriza ntchito imeneyi ndi tikukhala ngati tikupanganso monitor kuti tithe kumawadziwitsa akazamaliza tithanso kuti ah komadidi zoona koma ina kapena ayi mwina tizapeza kuti ii ayi mmene madzi aja angotheka tunnel ija ukuku kwasintha ndipo sizitani sizikuyenda mwina tiganizenso mosiyana. Kusamalira mbalame za m'dambo la Elephant Marsh. kumabweretsa ndalama kwa anthu a m'derali kudzera ku ntchito zokopa alendo. Dr. Tiwonge Mzumara Gawa akuti. Mbalame makamaka za kumadzi ndi zophweka kuziona chifukwa mukalowa m'boti muziona zimakhala malo amodzi muonanso ngati kudera kunoko at least ku marsh kuno ayambanso kupanga build capacity ya ma community members chifukwa ndi zinthu zophweka kuti even anthu okhala kunoko atha kuzidziwa ndikumakhala ngati ma guide kuyenda nawo alendo kumawaonetsa kuti uku pali mbalame zakuti mbalame zakuti komanso anthu akudera aja amakhalanso ali ndi nkhani zina mwina zo- zochitika zimene amadziwa za mbalame zija zimene atha kumafotokozera ah, alendo ndikuma wa- kuti akope anthu ndipo i think amene ama, alendo amene makamaka amakonda zoti akubwera kumalo kuzaona mbalame inenso ndimakhulupirira kuti mwina ku Malawi kunoko chimene chingatipitise kwa- patsogolo kwambiri ku tourism ndi nkhani ya za mbalame chifukwa mwina tikati nkhani za nyama sitingapange compete ndi anzathu a ku South Africa or a ku Kenya koma ku nkhani ya mbalame tima defender kuti mwa- munthu kubwera ku Malawi kunoko for a short period of time uwona mbalame zambiri Alendo ochokera m'madera komanso m'mayiko osiyanasiyana amabwera ku Elephant Marsh kudzaona zachilengedwe zosiyanasiyana makamaka mbalame. Izi zikuthandiza anthu okhala mozungulira Elephant Marsh kupindula m'magawo osiyanasiyana kuphatikizapo kudzera mu zokopa alendo. Phineas Faira ndi mmodzi wa m'gulu losamalira zachilengedwe komanso kulandira alendo kuchokera kwa Mfumu Ntchenyera, Mfumu yaikulu Mbenje boma la Nsanje. Alendo aja akamabwera amakhala kuti. akupereka ndithu kenakake kamene akukasiya kudera kuja kuti anthu nthawi zina akhoza kugwiritsa ntchito kupangira zitukuko zina komanso ife ngati magaidi alendo aja akamabweranso amatisiyiranso kenakake ngati ifenso magaidi kumbali yathu choncho timakagwiritsa ntchito kusamalira mabanja athu ndi zinanso zotere zakudera kuno Tikasamala zachilengedwe ndiye kuti ana athu patsogolo adzazipezanso zinthu zimene zilipo mu nthawi ino. Kusamalira zachilengedwe m'dambo la Elephant Marsh ndi gwero la chitukuko makamaka pa nkhani zokopa alendo komanso kuthandizira kusamalira madzi a mtsinje wa Shire omwe ndi maziko a ulimi wa mthirira wamakono